Anois ar an líne tá Brian Ó Gaibhín, Príomhoifigeach Oibriúcháin ó Áras Chrónáin i gCluain Dolcáin. A Bhrian, fáilte ar ais go dtí an clár. Go raibh míle maith agat.
A Bhrian, níl fhios agam an cuimhin leat é, ach labhair mé leat ar an gclár seo sa bhliain 2011. De bharr gurb é seo mo chéad agallamh raidió leat ón mbliain sin, ar mhiste leat ar dtús a rá dár lucht éisteachta sé sin dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoi cad é Áras Chrónáin agus an stair a bhaineann leis. OK. Bhuel, go díreach, Áras Chrónáin, is ionad cultúir é, is ceann-áras é do ghrúpa pobail darb ainm Muintir Chrónáin, agus bunaíodh Muintir Chrónáin siar ins na seascaidí i gCluain Dolcáin, grúpa daoine a tháinig le chéile a bhí ag iarraidh a chuid gasúr a chur i scolaíocht lán-Ghaeilge, agus ag an am sin ní raibh an ghluaiseacht Gaelscoileanna ann. So thosaíodar faoi Ghaelscoil a bhunú, ach ar bharr sin shocraigh siad chomh maith go mbeidh grúpa sóisialta taobh amuigh den chóras oideachais so go mbeidh an Ghaeilge mar theanga beo taobh amuigh den chóras oideachais, agus thosaigh sé sin amach le roinnt. i dtithe a chéile, seisiúin ceoil, cleachtadh Gaeilge, agus bhog sé ar aghaidh nuair a bhí na tithe róbheag go dtí teach tábhairne áitiúil agus ansin go dtí an Cumann Lúthchleas Gael, na Cloigtí, na Towers anseo i gCluain Dolcáin feadh os cionn 17 mbliain. Ach i lár na hochtóidí bheartaigh siad tabhairt faoi a chuid ionad féin a thógáil agus ag an am bhí. páipéar muileann i gCluain Dolcáin agus bhí sé sin ag dúnadh síos agus an teach cónaí a bhí ag an bainisteoir ná Orchard House. So cheannaíodar Orchard House Y agus athainmníodh é go dtí Áras Chrónáin i 1989 agus d'oscail sé don phobal go hoifigiúil i 1990 agus tá sé ag feidhmiú ó shin agus ag fás ó shin ar aghaidh. Sin go hiontach. Yeah, bhíos ag Áras Chrónáin dhá nó trí uaire thar na blianta agus is dea-áit é, dar liom. Agus sula labhraíonn muid faoi an saghas Líonra Gaeilge atá agaibh, bíonn imeachtaí ar siúl in Áras Chrónáin a Bhrian, nach mbíonn? Ó, bíonn, bíonn. Is, I ndáiríre, Darren, de bharr go bhfuil sé ann chomh fada sin agus go bhfuil sé chomh mór sin, tá sé fásaithe mar ionad, ionad phobail don phobal i gCluain Dolcáin. So ní amháin go bhfuil imeachtaí Gaelach agus imeachtaí Áras Chrónáin ach tá sé mar spás do grúpaí pobail teacht le chéile chomh maith, bíodh sé an cumann stair áitiúil nó cumann grianghrafadóireacht nó cumann yoga nó cumann leanaí nó go leor rudaí eile. Ach bíonn imeachtaí ar siúl san Áras, i rith na seachtaine, gach aon seachtain i rith na bliana. Bíonn ranganna oíche againn oíche Mháirt, Céadaoin agus Déardaoin, idir Gaeilge agus ceol, agus bíonn seisiúintí ceoil gach Déardaoin, Aoine, Satharn agus Domhnach tríd an bhliain ar fad, ó leathuair tar éis a hocht ar aghaidh. Bíonn sraith ceolchoirmeachaí agus drámaí agus féiltí. Fiú an deireadh seachtaine seo caite bhí Aonach Ceirde againn. atá ag feidhmiú anois le fichead, dá, dhá bhliain is fichead. Is ceann de na mórimeachtaí sa sráidbhaile agus i gceann coicíse beidh muid ag tabhairt faoi An Beithilín Beo in Áras Chrónáin. So, so bíonn go leor rudaí difriúla ar siúl, Darren, ó cheann ceann na bliana. Okay, agus tá beár ansin freisin, nach bhfuil? Agus tá an pionta go hálainn, caithfidh mé a rá.
OK, agus mar a luaigh muid, tá líonra Gaeilge, ní hamháin neamhfhoirmiúil ach líonra oifigiúil agaibh sa cheantar, nach bhfuil? An féidir leat a insint dom faoi conas a tharla sé seo? Bhuel, bhí muid gníomhach sa choincheap seo ó thosaigh sé siar ins go luath sna 2000 nuair a bhí caint faoi Acht na Gaeilge, na Gaeltachta 2012 nuair, nuair, nuair a bunaíodh an, an teideal oifigiúil Líonra Gaeilge. Agus an rud atá i gceist ansin ná tá sé d'údarás ag an Aire, stádas líonra Gaeilge, sin aitheantas do ghrúpa pobail taobh amuigh de cheantracha Gaeltachta ag tá stair acu ag cur chun cinn na Gaeilge agus an chultúir, ach ní amháin san ach go bhfuil plean teanga seacht mbliain curtha le chéile acu agus é sin faomhaithe ag an Aire agus ansin is féidir leis an stádas sin a bhronnadh ar an ghrúpa. So d'éirigh le muintir Chrónáin agus muintir Shráidbhaile Chluain Dolcáin an stádas oifigiúil, an chéad uair i Stáit na hÉireann, muid féin, muintir na hInse agus muintir Loch Ré, muintir Béal Feirste agus muintir Carn Tóchair thuas i nDoire, ná stádas Líonra Gaeilge a fháil go hoifigiúil siar cúpla bliain ó shin. Agus tá Comhordaitheoir Pleanála Teanga fostaithe againn tríd an Líonra atá ag cur an plean sin i bhfeidhm dúinn.
OK, a Bhriain, an féidir leat figiúr éigin a thabhairt dom faoin líon Gaeilgeoirí fásta atá ina gcónaí i gCluain Dolcáin a bhfuil bainteach le saol na Gaeilge agus Áras Chrónáin? Bhuel, bhí muid ag breathnú leis an líonra agus mar sin de nuair a bhí muid ag tabhairt faoin staidéar faoi Plean Teanga a chur le chéile, bhí orainn a leithéid a dhéanamh Agus bhí orainn breathnú ar na figiúirí ón daonáireamh, mar is figiúirí oifigiúil stáit é. Agus de réir an daonáirimh, tá os cionn 15 mhíle duine sa cheantar seo go bhfuil Gaeilge labhartha acu. Tá trí bhunscoil, meánscoil, dhá naíonra agus mar sin de againn, atá ag feidhmiú le os cionn 30 bliain anois. So tá glúin tí de cainteoirí dúchasach Gaeilge anois i gCluain Dolcáin, go bhfuil daoine ann a d'fhreastal ar an nGaelscoil fadó, a tháinig amach as an gcóras, a chuaigh tríd an ollscoil agus b'fhéidir go bhfuil ag múinteoireacht nó rudaí eile ach tá clann acu féin anois agus go bhfuil siad ag tógáil a gcuid clainne trí Ghaeilge i gCluain Dolcáin. So is féidir linn a rá anois go hoifigiúil go bhfuil cainteoirí dúchasacha Gaeilge i gCluain Dolcáin.
Sin go hiontach. Agus luaigh tú na Gaelscoileanna ansin. Tá ag éirí go hiontach leis na Gaelscoileanna sa cheantar, an bhfuil? Á tá, tá, tá. Agus bhí Muintir Chrónáin mar cheann de na chéad ghrúpaí pobail a bhí gníomhach i mbunú na Gaelscoileanna mar atá aithne againn orthu anois. Thosaigh an ghluaiseacht sin go luath sna nóchaidí. So má bhoganns tú amach ó Chluain Dolcáin i dtreo Tamhlacht agus Leamhcán agus Léim a' Bhradáin agus Nás agus na ceantracha eile, feicfidh tú na Gaelscoileanna atá bunaithe ansin, is idir duine eicínt ó Chluain Dolcáin nó duine eicínt gaoil nó chlann de dhaoine a bhunaigh na Gaelscoileanna i gCluain Dolcáin fadó fadó. So tá tionchar ollmhór againn mar ghrúpa pobail ar fás na Gaelscolaíochta ar an taobh seo den chathair.
Tá sin go hiontach. OK, a Bhriain, is ceist, bhí sé deas caint leat ar raidió inniu, b'fhéidir is ceist, ceist mhór í seo mar luaigh tú ansin go bhfuil plean teanga agaibh ach eh sular imigh, sul, sular imíonn tú, ar mhaith leat a insint dár lucht éisteachta an bhfuil aon phlean agaibh in Áras Chrónáin don bhliain úr?
bhfuil aon leithscéal, pleananna, pleananna agaibh? Bhuel, bíonn, mar a deirimse, bíonn gach aon bhliain, bíonn pleananna móra againn ag iarraidh na rudaí a bhíonns ar siúl gach aon bhliain a fhorbairt agus a fheabhsú. Ach an bhliain seo chugainn, tá muid ag súil go mbeidh, creid nó ná creid é seo, go mbeidh foirgneamh buan á tógáil don dá Ghaelscoil atá os cionn 30 bhliain sa cheantar. So tá muid ag súil go mbeidh an tógáil sin ag tosú go luath. san athbhliain i 2024 agus ar bharr sin beidh muid ag déanamh staidéar féidireachta faoi áis réamhscolaíochta ollmhór trí mheán na Gaeilge, beidh sé an chéad cheann sa tír, a thógáil ar suíomh Áras Chrónáin sna blianta amach romhainn.